igbo ndị ọma na-ege ntị ekene m unu aka m bụrụ nke gị maazị Onyekachukwu abịa m ịkọrọ gị tata ka ka ndị igbo si wee kwenye na chi si kee ụwa igbo sị na ha ekweghị na chukwu pụtara wee sị ngwa ka anyị kee mmadụ eh, ụbọchị mọnde a sị enigwe dị enigwe adị ụbọchị tuzdee a sị ka ife dị ife adị o ruo mbọsị nke ọzọ wee kee mmiri mbọsị nke ọzọ igbo sị na ekweghị hụ na mana e nwere ofu ihe dị common ife dị common bụ this holy trinity Christianity ga-agwa gị na e nwere three god in one otu a ka igbo si wee kweta ha nwere two versions ofu bụ chukwu okike abịama a sị na ọ three in one god chi ukwu okike and abịama nke ọzọ wee gwa gị maka chineke a sị na chi eke kere ụwa eke kere ụwa and awawara ihe this version sị na chukwu kere ụwa kechecheche kwubie ka ụwa ga-esi wee dị ke mmiri ka ọkụ ka anụmanụ ka anụ ọhịa ka igwe ka ihe niine kesịsịa ya ka o si wee dị ụwa dị ka akwa ma e were awawara ihe wee tiwa ya bụ ụwa ozugbo tie ya gbuwaa ụwa gbasa enu na ana enu ana adịrị mmiri adịrị ebe o kwesịrị ịdị osisi ọbụla adịrị ebe o kwesịrị ịdị ụmụ anụmanụ ebido na otu a ka e si wee kee mmadụ then na otu a ka e si wee kee mmadụ the other version bụ chukwu okike abịama wee sị na chukwu n'onwe ya bụ the supreme god then okike bụ ihe kere ụwa na-agwa ya na ka ị ga-eme nke a na ka ị ga-esi mee nke o wee kechaa ụwa then abịama bụzi chi nke ahụ na-enwe relationship with ndị mmadụ na-akọwalụ mmadụ ihe ọ bịa n'ụdị nnukwu mmụọ ọ ya ka ọ na-abụ ndị Igbo gakwuru mgbe ahụ a sị ya ka ihe bụ ihe a ọ gwa gị na nke a bụ mmiri na nke a bụ ọkụ so e jekwuru ya kedu ihe a na-akpọ ya o kwuo na afa a ga-akpọ ya bụ nke ọ bụ na obodo n'idiri mmiri na mmiri adịọ na be ha e jekwuru ya ka ihe anyị ga-eme ka e weta mmiri na mmiri adị ọ gwa gị ihe ha ga-eme gwa ihe ha ga-eme kemekwa mgbe gboo na a na-ecreate mmiri otu e si na-asị Moses kụọ mkpọrọ n'enu okwute mmiri agbawa otu a ka ụfọdụ obodo si wee nwee mmiri a ja-asị na ihe a ga-eme e mee nke a mee nke na mmiri apụta e mee e mee e mee obere oge mmiri apụta n'obodo anyị ka ga-aga very deep now abịa ama means onye ọgbụgba ama banyere ụwa maka ụwa na mbido ihe igbo na-akpọ ya bụ abịa ọ ya ka a na-asị a sị gị na onye a bụ dibịa dibịa ya di abịa then di pụtara a specialist a specialist a sị gị dịka na onye a bụ di ji onye a di mgba ya a specialist about the world abịa ama ya bịa na-agba ama maka ụwa so otu a ka this our version dị mana anyị na-eme those research wee na-ebido anyị apụtago na wee kọwaa ya anyị ga na-akọwa ya stage by stage na-efollow anyị n'ebe ojebe ogene tv anyị ga na-ewetaziri gị ya na nkeji na nkeji wee kọwara gị ka igbo si wee bịa ka anyị si wee gbasaa ka omume ụfọdụ omenala anyị metara ka o si wee dị pụta ka a ga-esi wee na-akọ just na-esonyere anyị just tụsara anyị message a ka ụmụnna anyị ndị ọzọ sonye anyị na njem a ka anyị kọwaa ka ụwa anyị si wee dị anyị ga-amụta ihe i nwee ihe ọzọ i feel i nwee version nke i nwe about creation of the world i deela anyị na comment section ka anyị ncha niile na-amụta na-atụkarịta ụka na-akpakarịta ụka mana ihe anyị decide bụ na anyị ekpebigo mana anyị ekpebigo na anyị ga-efollowzi our history wee ghọta ka o si wee dị nke onye ma ya weta ka a tụkọ isi ọnụ kụziere ụmụnna anyị a ka m bụ onye nke gị maazị onyekachukwu wee na-asị udo dịrị onye ọbụla chọrọ udo ma mata na ka onye si eme ka e kwesị akpọ ya